mana gba mbọ bịa 29 bụ gala night ọgbanje ya agbalụ ọtọ ndị egwu ya apịa ebe ahụ riri nne ihe dị iche iche ya eme riri nne bịa rie bịa ṅụa free of charge 30 onwe ibe ị nwere inye akwa bịakwuo bịa rie bịakwuo bịa ṅụa 31st bịakwa bịa lie bịakwa bịa ṅụa ị ya asị kedụ ihe o ji bụrụ 3 days anyị na-emepe ụlọ anyị na-emepe golden egg hotel 3 decking anyị na-emepe triple p 4 decking ele ahụ ka o ji dị ịtọ on first anyị na-agbanye ụzọ anyị lụrụ maka na ụzọ anyị lụrụ riri nne ee bịa ka ị hụ n'anya ọ na-abụsị akụ na-alụ akọ na nke ị hụrụ n'anya bụ eziokwu nke a nụ na ntị bụ asị ijite bụ ọgwụ ọbara ọla bụ ọgwụ onye nwere ogu na ya bụ ọga onye sabụrụ ọga ya enwe iri ego mụ kwuru ya ele ahụ iji wee cool down ele ahụ ka ego eju eju oyi wee bịakwute gị maka na onye cool down ọ mụrụ ọrụ n'isi na mụ nwa na-ekwurukwa ka mmadụ ee ọ mụ kwuru onye ọba na ide mmiri ntị arụgwọ gbaa mbọ bịa gbaa mbọ bịa gbaa mbọ bịa ka ọgbanje gbala ọtọ ka o nwere ihe ghọtarị ya bịa kọba mmadụ ka igwe a na-ewere n'anya na m echena ka mmadụ kọọrọ gị ee ọzọ dị ka ibe anyị atọkwa ebunu onye tọnwụrụ ebunu wee na ọ ga-abụ ihe e ga-enye ee ka anyị mara na ọgwụ adịzikwa n'ala Igbo ka ọ sọsọ akpa nwere ọgwụ maka na ọdọ

ya na-ayọrọ mmadụ ka ọ bịa nwa ya kata oge ọ bịa na-esise bịa bụrụkwa na n'ọma ndị ala ibe anyị gbara bụ ndị isi dị mma ndị kpakọrọ ọnụ ndị nna agwa amarigo onye zuru onwe ya na-abịarị onye zuru onwe ya na-abịa ibe abịalụ ndị m jere ibe riri nne mfụ ilu ọgwụ ụbọchị ahụ ihe eme ka ihe asị ele ahụ ka m ji eme maka na mụ na-eyi nwoke egwu na-eyi nwaanyị egwu ya ka m ji abụrụ nwoke eji eyi nwoke egwu sumode ọla na eze na-ege m ntị igbo bụ igbo nkoechi ya zelu ọmụba akwa ka akwa onye ọbara tụrụ na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ ọgwụ karịa ọgwụ o buru ọbara ọla ọ karịa ọbara ọla o buru igbudu igbudu ka eji enye ozi a na-esiri onye nwe igbudu nkọ mana agwara m unu na 2023 enwe bụ ala agba aka na oke ite ewusigo o kwesịrị alọ luo ka o nwee ihe emepụtara eji agụ alọ ee anyị na-emepe ofu ụlọ ya bụ one decking na-emepe three decking ya bụ hotel golden egg um, and suite na-emepe triple p on 31st so you are invited ewena iwe na m ewetarọrọ gị mmanya maka na o nwere ndị nyere m mmanya nwee ndị ji ehi nwee ndị ji ebunu wee nye kaadị mana ị na-anya akwa na-enwere ebe akwa na-enwere ebe onye bịago be m nya amara ife m kwuru mana ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-ana gị nni with nnekwu ife ụfọdụ ka anyị ana nni with ebunu ụfọdụ ka anyị anara nni with ehi depend capacity onye maka na anyị ma ndị bụ ndị mana o luwe so iwe ewena gị bụ onye bụ odogwu na-efeel na mụ kwesị iwetara gị kaadị iwe ewena o mana mgbe ị bịarute ị ya ama na ọkwa ejirọ ụjọ wee biri na kama ifere ya eme odogwu ife ike mee akpọrọ m oriri bịa rie bịa ṅụa ụbọchị ahụ ekwela ka akọrọ wa akọrọ kama ya bụrụ ya akọrọ mmadụ ọ adịrị ụnụ mma onye ṅụrịara ife ọma ife ọma eru ya na ekpere m na-ekpere ụmụ be m niile bụ na ya alụ nke ka nke ahụ from next year ndị alụtabeghị ụlọ ya alụta ndị amụtabeghị nwa ya amụta ife ahụ bụ mkpa ọ ya eme edebe na alụ na ị bụ onye ụka na mụ bụ dibịa echekikwa ọmụma o nwere ike side one side ọ bụrụ na m karịchasị maka na na naijiria o nwerọ onye mere ife m mere na age m anwawụkwanụ m a boy of 23 years wee dị nnekwute level ọ bụrọkwanụ mmụ alọ maka na o nwere ndị anyị panyere moto this year nwe ndị anyị lụrụ ụlọ this year nwe ndị anyị nyere ego ka va je wee am ka va je jeje zọba onwe fa o liri nna one ka mma agụlala ụnyaahụ mana ife anyị na anyị na-eme bụ ife alọ bụ n'akụkụ anyị nya ka anyị na-eme so ndị niile m biri moto bịanụ o lukwa ka o ji elu ka ụnụ bịa tinye aka ka e soro rụọ ọrụ maka na ụbọchị ahụ achọrọ ka mmadụ kwuo na o rirọ nni maọbụ na ọ tarọ anụ maọbụ na akwụrọ ya maọbụ na o nwe ife e nye ndị ahụ na enyerọ ndị ahụ ife m kpọrọ bụ oriri ọ ya adịrị gị mma see you that day 29 30 31 totally shut down o nwekwara ụzọ anyị na-ata anyị mana mbọsị anyị emepe nke ahụ bụ 2nd of December am 2nd of January emere m mistake 2nd of January ka anyị na-agba ya ụzọ ụfọdụ nọ na-asịtagharị ọnụ kedu kedu kedu mana mgbe ị bịazi ka ị fụ ụzọ ọ bụrụkwa nke mbụ nlụ na nke afụ bụ nke abụọ na disemba ka awọdụ ya na-arụ ya na disemba ahụ enye mpe na January second gbaa mbọ ka ị nọrụ ekwena ka akọrọ gị akọrọ ife mmanwụ mere erike a na-esiri igbo dongo a na-esiri igbo bongo na kama i were ya eme odogwu ife ike mee ote ka m ji kwusisie ike na eke maka na eke eke o nwee ike onye elute ose bụ ya abụọ na onye bụta ya bụrụ onye abụtala ọma na ọ bụtala nke nga na-eme ile mana mmadụ a na-ahụrụ ya anya ijite bụ ọgwụ ọbara ọla bụ ọgwụ gbaa mbọ ka elute ka i were anya ahụ wee fụ n'ote ka eji agwa anyị si anyị na ndị dibịa na-enwere ego iwe wee wee m wee jekwuru alọ bụ na agụ mechibido ya ụzọ This is Golden Egg Hotel. Na hotel akwa akwa tiwara akụ. Anyị wọdụrụ ụzọ a ka taa ya na-efe ebe o jedere.